ihe na anyị kpara anyị na ọ bụ ahụ agwa ihe na nke nọ anyị nwara nke onye amaghị ihe ọ mara na onye nwunye nọkọtara anyị ikpe ahụ nọ ya ka ya nọ chineke pụrụ ime ihe niile mere na anyị ihe esere mmanya ịtọ na ịnọ nọ na-ayọ ya ayọ na ị na-anụ ya Adazi Enu niile nọ ebe a

mba ji bụrụ be ha mkpọrọruo nyere ruo ma mkpọrọ owu nyere ruo ọhamalite ka anyị na-ayọ chukwu onye welite ruo otu ya tụrụ ya na-asị ọsị nọ ebe eburu anyị na-abụ onye ruo ọsị oyi jere kotụọrụ onye bụ uche gị onye bụ uche anyị onye bụ uche m ka unu ji atụ ya ekwuru ya mbọsị adazi na-atọ nọ

nnukwu egwu ezigbo mmadụ ana m ekele gị na-ekele uwe eze uwe eze na asị m na ndị Igbo anatarata n'igwe akwado ha akwado mana asị m na-abịa isi akpaka isi mgbe anata ọ ekele ka m ga-ekelezi gị igwe ndị Adazi nnebe ekele m ụlọ kele Adazi nọọsụ emeka ekwe na kele kele ọkpalaeze biko igwe anyị ka bịa kele gị were ndị na-abịa na civic center ka ndị maka ọrụ ka mara na elekshọn niile na satọde ka a na-eme n'ozuberu ka ha pụtakwa na mmedozi ndị ọma ka ha kwado Labour Party na satọde Peter Obi for president Ohamadike for senate George Ozodinobi Adaobi House of Rep 11th March akwado Nkechi Ogbuefi

a sị ekele gị igwe nwa anaghị eme kampen na be gị maka otego ị na-ekwu maka na gọọmenti nọ n'ọfọ ma ọ bụrụ na ndị be anyị chọrọ ịbụ ụlọ eziokwu na amaghị ga-abata ya na ya ọfụma mụnwa ka ị na-akwado ibu nke a bata mmanya si na be gị na-abata n'ụdị ya ofe ụkwa gị kpọrọ ọnụ

ga-asị na chọrọ ide ebe okwu nwa okwube nna ya ọ chọrọ ya okwu n'ebe a na-alụ ọgụ ee m ma egbu oge gị maka ọrụ maka convince gị akọwara m otu ihe na ị dị convinced already gị na ezinụlọ gị na-akwado sinike

akpọ m ụwa n'ụbọchị dị iche iche nye mfụrụ akpọ m ya a na-eme ive e ji wee na-akwado maka okwu na-ekwuru ndị be anyị ọ dịghị mma na mmụọ na n'ime obi

Chukwuka ọ gụrụ akwụkwọ na Unizik o mere political science ọ graduetigo onye Ogweni Ojii na Adazi Enu onye nke ọzọ Joseph Emeka Ezekwem o mere civil engineering na Federal Polytechnic Oko ọ graduetugo onye onye Ogweni Ojii onye nke ịtọ bụ Paul Ojukwu Okeke ọ gụrụ na IMT Enugu o mere civil engineering ọ graduetukwugo

so dịgo na ọbụghị minista anyị anaghị echekwa uche ọ bụrụ ọsọ ị ga-enye balọtụ maka ịtụ vootu na Adazi Enu ịmara vootu a nke gị na nwunye gị agaghị ọgago Labour Party mana ebe a na-ekwu ka a tụkọta ya ọnụ Peter kwuru ya n'Ọka tata ụtụtụ ọ sị onye ọbụla chọrọ vootu ya na Saturday ya vootu ndị na-azọ na Senate ma House of Assembly ndị nọ na party ya ọ na ihe ya ga-arụ ọrụ

wee si igwe nabatara gị mma na Saturday eh, ọ bụrụ ka ị dara gị nata ha ị kpọọ ndị agbata obi fa na-abịa ndị na-abịa okwu na-abịa okwu ịbanye ọtụtụ ndị nwere ga-eje vootu maka na ịgba aja e ji otu agba ya atụnye dịkọrọ maka ihe na-asọpụrụ ga-asọpụrụ nke ọzọ bụ na uche bụrụ ga-agba ndị mara mmadụ azọzi

onye anyị ga-akwado ọ bụrụ na anyị n'anya anyị ga-akpọrọ sinetọ dọkta Victor Umeh dịka ọ na-ekene ndị mmadụ na-ekene ndị Adazi Enu ọ bụ dike e ji eje mba Ọhamadike na-ekene ndị mmadụ ọ ga-agwa anyị ihe abịa na anyị ga-eji wee kwado ya agba nke abụọ n'ụbọchị tata

ọ gwara izu tata ka ọ ga-ebido kwetụ ahụ anyị nwesị ntụkwasị obi na ya ji kwuru na ọ ga-emezula anyị meziela anyị aka ka oche na mbata ndị na-aga na-eje n'oge a kwụkwara ịkpọ onye ọbụla nke anyị ka ọ bụ ikwuwe na ọ ya n'ime ya na-eresi ime ka ndị be anyị gara ije n'ụzọ rue ndị niile ga-agba mbọ maka mmemme a ga-eme hazie na onye ọbụla ka anyị ji eziokwu ịfụnanya na ka n'iru mee ya ọ dịrị onye iru mma ya dịrị onye azụ mma

ọ bịago be eze anyị kenesie ya otu ndị ichie o wee kwuo na ya na-enwezi ike ịbịa nwe bịa ka m nwa bịa bịa gọọ ọjị wee gwazie unu ife o kwuru eze anyị sị ka m gwagodo unu na ọọ sir victor ume ọsọ ọfisa of the federal republic ka a ga-atụrụ akwụkwọ ọjị a m ji n'aka ana m akpọku enu na-akpọku ana na-akpọku ndị nọ na mmiri ka ha bịa nye aka na vootu a ga-atụ ka ọ bụrụ ihe ya-adabara anyị maka na ihe onye ọbụla chọrọ na Anambra Central bụ dọkịta Victor Ume ọfịsa of the Federal Republic ka ọ gaba biko Labour Party ka onye ọbụla ga-atụ ha ncha niile throughout from top to bottom wee na-ayọ Chineke ka o tinyere anyị aka n'ije a wee na-ayọkwa Chineke n'ojije Dr. Victor Officer of the Federal Republic ma ojije ma ọnịna ya na ọ ya na-aga were were Eh, Dr. Victor Ume bụ onye ụwa ma nke o jere eje Adazi ritara uru Anambra Central ritakwara uru na-ayọkwana nke ọ ya ejekwa a ya-erite uru karịsịa etu a- eh, etu Agụlụzigbo siri bụrụ kwọta kwọta ka ọ ya bụ onwe ime nke a Adazi Ana bụrụ kwọta kwọta ise gọzie ya n'ogbe ka anyị taa ya n'ibe n'ibe nna ya anyị ga-atata ọjị ogologo ndụ ahụ isi ike amamihe a ga-eji meso ndị nke ụwa tata ya na dọkịta Victor Ume, Officer of the Federal Republic, na onye ga-abụ, Senator, Anambra Central, Constituency Election, 2023, in Jesus' name. Amen.

ndị ichie ichie okpalaeze ana m ekene gị na-ekene very reverend fada fc nwosu onye ọ na-enebe anya bụzi ọgwụgwọ fada okenye mana ọ ka na-aga ije emere onwe ihe ọ na-eke at 84 years ọ ka dị stronger than some of us mana m na-ekele gị taa m bịara eji m pati ọfụụ wee bịa ee o tego mụ na unu unu ma na m na-abịa ebe a mgbe niile dịka onye apga apga national chairman ọmụ ọhụrụ onye gara aga ihe ọrụ ehe ma tata eji m ozi ọma dị iche wee bịa nke ndị Labour Party ife m ji si na Labour Party wee bịakwute unu taa bụ na Labour Party mere na Peter Obi na-azọ prezidenti nke Naịjirịa Peter Obi nwanne anyị bụrụ onye Anọcha o kwuo ya wee sị na ije ọ na-eje na ọ na-eje sọsọ ya na a ga-akwụdoli ya kwado ya ọfụma oge ọ na-achọ ịbanye ka ọ kpọọ mụ wee sị m na m bịa na ya chọrọ ịzọ prezidenti ụrụ mana o jee zọọ gọvanọ na ọ mụ na ya so bịa bịa e wee mee ọgụ ahụ wee bụrụ gọvanọ ọ lụọ ya arọ ịsatọ Ehe. nke kịta ihe ukwu meziri ife ọ na-eme kịta ihe ka nke o mere na mbụ ọ chọrọ ka ọ lụọ prezidenti naijiria wee gbakọchaa ya onye Igbo alụrọ prezidenti Naijiria o wee sị na na ọ dị mma ka anyị jikọọ aka ọnụ ka o wee jee zọọ ọkwa a wee sị na dịka m- nwanne nwoke m bụ onye Anaọcha na m ga-ekwu okwu ogologo wee soro ya pụọ n'ọgbọ ka o jee zọọ prezidenti ọ dị mere eme Ehe. ọ ka m jere ka m sọpọtụ ya ka ọ lụọ prezidenti ka ọ gwa m na Anambra Central enwerọ onye na-azọ seneti na ya yet na the party na m ga-achọ ka m si ebe ahụ zọọ seneti ka m nwee ike na-eme Anambra Central ka ọ na-ekpo ọkụ maka maka na aga na Naijiria niile ọ nọ n'ụlọ wee sị okay ka m zọọ seneti na Labour Party oge a ndị APGA ewerego nke anyị tụfuo m wee sị ya na m ga-abịa ka m soro ya ka anyị kpalịa naijiria ka ọ balịa maka na Peter Obi bụrụ prezidenti naijiria ndị Igbo erite ele dị ukwuu nke izizi bụ na anyị adịkwa ka mmadụ kịta na naijiria ndị Igbo adịrọ ka mmadụ anyị dị ka ndị echezọrọ echezọ ndị a na-akpapụ akpapụ n'ihe a na-eme onye awụsa chịchaa o nye onye yoruba onye yoruba chịchaa o nye onye awụsa onye awụsa achịa o nye onye mba mmiri onye mba mmiri chịchaa o nye onye awụsa ọ gbadatakwazi ka onye igbo chịa onye awụsa asịkwa na ya azọ ọzọ ọ ebe a ka Peter ji wee si na PDP wee pụta maka ebe a ka ọ chọrọ isi na prezident ọ fụ na a ma enye ya tiketi PDP na Atiku ekwechikwana iwe na ebe niile a na-ekwu pati e were tiketi nye ya tiketi e nyere ya mere ọ chara ọkụ ọ chara ọkụ na-enwuzi enwu ebe niile Peter jere Naijiria na-azọtụ anyị nọ n'ụlọ ndị Anaọcha anyị agbagokwa nwere nnukwu ibe na-akwado imere anyị na prezidenti kachiri onye dị na Naijiria eke ndị Igbo ndị Naijiria mepụtara Peter Obi ga prezidenti na anyị ga-egochiwu Naijiria anyị nwa ndị Anaọcha ga-eso ya n'azụ ngwa ngwa ngwa ngwa ife ọbụla ọ chọrọ ka e mee anyị na-eme maka na onye nwanne ya nọ n'eluigwe adịghị eje ọkụ mmụọ Pita jiri igodo Naijiria n'aka ya ndị Anaọcha ejego eluigwe mana tupu anyị ejee anyị ga-anọkwa nka nka wee nwa wee jebe n'eluigwe Pita ga-eme ife niile a ka nsogbu ndị Igbo nwere wedanata ejiri wee bịa tata ụka ngwa ụnụ geenụ ntị ife m na-ekwu unu emezighị anya m na-akpala anya steeti a na-ekwu okwu ya kịta maka nke pita ya amagworo na onye nwere kwetara na ọ ga-eje ndị na-enu arụsị kịta sị ka va jee seneti va ncha niile o nwere nke ume dị o nwere nke na-etinyenwu ọnụ n'okwu na naijiria onye na-anọchite anya ndị mmadụ kwu sineti onye na-eje sineti bụ onye na-ekwu eziokwu onye ga-akwụnwu ọtọ n'etiti naijiria kwuchite ọnụ ndị zitere ya nụ maka anambra central bụ ọha na eze ndị anambra central bụ ndị anambra central mana onye ga-eje na abuja nọchite anya ndị anambra central ga-abụ onye isi ya kara aka ga-awụ o nwee ife a na-ekwu o nwee ike ịkwụrụ ọtọ wenie aka elu sị na ekwerọ n'ife a na-ekwu na ọ dabararọ ndị be va ọ bụrọ ndị ga-eje ebe anwa nke ọ bụla a na-ekwu va na-ekwe n'isi na ngwere ngwere na-anala ego na-eti n'akpa ife a chọrọ bụ onye ga-abụ ọ nọọ ọ na-ene anya si ife na-aganụ malụ oge a na-eke nkụ ụkwa ka o kete nke anyị onye ga-eme ọ fụ ife a na-eme ndị be anyị o wenie aka elu sị ife a na-eme ndị be anyị adịrọ mma ọ ife a chọrọ ee unu ma na anyị ejegolo ejego m na seneti mana anọrọ m ọnwa iri na asaa sọsọ 17 months ka m nọ na 17 months ahụ m nọ na seneti ndị adazi enu a elota m ndị adazi enu ọfụma unu anụ m na-ekwu o nwere ofe ifuru ma m mere adazi enu ka m jere kedu ife ọ scholarship ọ sọsọ ya kedu ife ọzọ ọ bụ mụ rụrụ ife a dị ebe a ọ bụ mụ rụrụ pavilion a dị ebe a ebe ọ na- ebe ọ na-ezere anwụ ebe ọ na-ezere anwụ ọ mụ rụrụ ya ịhụrụ ya lụọ ya edere edemede n'akwụkwọ ebe ahụ

ka anyị nyere ụmụaka mmadụ 76 scholarship na Anambra Central 76 when ndị tinyere extra na adazi enu e mere 10 10 per local government mana adazi enu nwere 2 extra slots ọ dị 3 maka na ụlọ mbọsị e mere adazi day n'ebe elu wee fụ nwatakịrị mechara ụlọ buru ya wee pụta ndị mechaa ya ọ rụrụ ụlọ kpaa ya ka nkata wee buru ya pụta wee sị ya kedu onye ebe ọ sị ya wụ onye adazi enu ya na-agụ civil engineering na skuul kama na enwezi ego akwụrụ ụgwọ akwụkwọ wee nye scholarship mbọsị ahụ ụmụaka a na 2018 babanyere 2019 emere elekshọn ụnụ ma na emere elekshọn 2019 na- na m anachigha azụ na seneti afta m rụchara ife a mgbe e si na m ga-azụ na ụmụaka nye scholarship na m ga-akwụdo ụgwọ akwụkwọ whether na m nọ na senate or not m kpọrọ va ncha wunye na my scholarship foundation kwụdo ha ụgwọ akwụkwọ ncha agraduate go ndị adazi enu n'atọ nọ na ebe a nọmba wan bụ ezenwa kizito chukwuka ọ gụrụ akwụkwọ na unizik Nnamdi Azikiwe University o mee political science ọ graduate go onye ogweni ojii na adazi enu agwabụrụ m ndị ụlọ ha na-alụ n'obodo ụlọ anyị ga-eje fa kpọ ụmụaka nwee kwụrụ ụgwọ akwụkwọ kpara anụ na rali ahụ onye a kpọlụ afa ya ọ pụta ndị obodo afụ ya mana ọ bụrọ majik onye ka njikọta si na erute m kpọ va mana nsogbu adịrọ ụnụ mara ndị ahụ na ndị ego onye ogweni ojii ka ọ bụ onye nke ịbụa bụ josef emeka ezekwem onye nke lụrụ ụlọ awa dịka ba steeti kpụpụta ebe a ife o mere bụ civil engineering ọ graduate go ọkwa onye ogweni ojii adazi enu ebe a onye nke ịtọ bụ Paul Ugochukwu Okeke ọ gụ civil engineering ọ grajuetugo onye akwankwọ akwankwọ adazi enu ụmụaka enwe nke nọ n'ebe a kedu onye nke a papa ugochukwu aha ọkwa m kwụrụ nwa gị ụgwọ akwụkwọ skọlaship ọ dị na mmemme ọ graduate go ọ na-azụ gị ya kee maka ndị nke ọzọ kwanụ papa ma mama ezenwa kizito ọ nọrọ ebe a papa kizito ọ nọ ebe a kee nke a nke ezekwem josef nwa gị emeka oke amadike ekenekwa m gị tata o nyekwara ya aka na skuul ya wee ruo tata Ee, so m kene ya o Tala m Emeka ọ grajuetugo so na ife anyị na-ekwu bụ anyị na-eme ife a na-afụ ya anya ọ na nsara m na-eje na Abuja ekwutere ndị Igbo ọnụ va ana m emekwa ife dị iche iche ife pavilion na one year three graduates na Adazi Enu three graduates a bụ empowerment m na-eme ndị youth ndị youth Adazi Enu nọkwa ebe a empowerment abụrọ ị ga-enye ndị mmadụ ọkada motorcycle i buru ya bunye nwa okorobịa ị sị ị kwadogo ya na ndụ ọ bụrọ eziokwu o nwere ike ọ gbaa ya arọ ise motorcycle ahụ elekasịa mana onye ị zụ n'akwụkwọ na yunivasiti abụrụgo mmadụ forever o nwere ike ịbụ yunivasiti o nwere ike ịbụ gọvanọ o nwere ike ịbụ sinetọ maka grajueti abụrụgo onye tozuru etozu ịchụba akaraka n'ụwa n'ụwa nke gụrụ na nkizi itogoro na unizik o mere politikal sayensị onye ma ife ya ahụ nwere ike ọ bụrụ ya ya-abụ prezident of Nigeria ọ ya empowerment m na-eme

otu esi na ya na-arụ ọrụ ife arụ ọrụ ka ọ na-arụ ọrụ ọrụ ka ọ na-arụ onye jere na state assembly ga na-ekwu okwu na-reprezent ndị beba onye ebe a na-eme adịrọ mma onye aka enu ọ bụrọ iso ndị awụsa n'ike na-akpagharị onye ahụ ndị awụsa ka ọ na-eso n'ike na-akpagharị bụ uche ogologo ọ na-esoro ndị awụsa n'ike kịta anyị nọ ebe a Peter Obi na-achọ ịbụ prezidenti Naijiria nwanne anyị nwoke Uche Ekwunife solu Atiku Abubakar Alhaji Atiku Abubakar jewalụ sị na Atiku ya-abụ prezidenti ọ bụ ife ọ na-eme o je ebe ahụ so ndị Awụsa na-amagharị ebe niile mgbe a sị ya kwuo okwu tara akpụ ọ gbaa ọsọ ọsọ nna na seneti mgbe m nọ na chalenji ndị Awụsa na prezidenti Naijiria maka ndị Igbo ọ mụ na-eme ọkwa unu afụ ya unu afụ ebe m na-ekwu anọ m na seneti ndị Fulani herdsmen wee gbuo fada naabọ na katikist na mmadụ iri na isaa bịara morning mass na Benue steeti e wee weta okwu a bịakwa anyị na seneti ka a chụwa ndị kristians mana kịta ndị fulani vu egbe ba gbuo fada gbuo ndị bịara ụka ọ dị ka e gburu ọkụkọ m wee sị ana m agwa ya ife a na-eme na tọzdee m sị ana m agwa ya today ma ọ bụrụ na ejerọ jide ndị gburu ndị a wepụta ka naijiria fụ fa na m ga-eme pres kọnferensị gwa ya na ọ ya na-sponsọ the killings ekwuru m ya na sineti o nwe ife o me m mbaka mba o lue echi ya fraịde o sendi ndị amị na benue etu e si kwuo on Sunday a chịta ndị Fulani mmadụ ịnọ vu AK47 kwuo na ọ bụ ha gburu ndị a e gosi ya na TV ndị afụ anọta ebe a tichara foto a ma ndị na-amụ amụ ma ndị ndị young boys a o nwere nke ya-emepe ọnụ kwuo ya na sineti riva nkwu ọ dịrọ pọsịbụl onye ka ịnwe ihe eji kwue ọ sọ mụnwa Ọhamadike nwere ike ikwu okwu dị otu ahụ ọ sọ mụ onye ka anyị bịakwute unu onye ka anyị bịakwute unu si unu unu na-enezi na bịlbọọdụ unu na-enezi na bịlbọọdụ ha ma posta ha na-ama ebe niile ma ndị enweghị va na-reprezent o nwere ive m nwere ike ịgwa mmadụ egwezienụ nke ikpeazụ wee kachie ive m gwara unu o ive m kwuru ndị Igbo erika na sineti ọ bụ na vigilante ka dị ebe a a chọrọ imechi vigilante na Naịjirịa ọ m kwuru mee ya opos sị va rapụ nke ndị Anambra na a ma ndị fa bụ na ọ ndị House of Assembly create ya and onye isi retired commissioner of police na a ma emechi nke Anambra and egbe niile a na-arụ ndị be anyị si ya ebuchi alụ egbe va ọzọ mbara mba buhari bụ anyị ji okporozo gbuchikọ egbe ndị be anyị gbuchie eto ndị be anyị ọ ka vigilante ji dị ebe a Eh? o nwere ụdị na-emerọ ịtakabụ na ha si anọ o nwe apọịntmentị e mere ndị be anyị nọ ya emee m ya opoz na a na kọnfam ya maka ọ sineti na-akọnfam ndị na-eme apọịntị eti ya na weta- Bus- buhari weta list ndị na-eme avụ ndị be anyị ewenie m aka elu sị na ana m epo opoz dis list na ọ dịghị balansd na etinye ebe etinye ebe a na etu esi eme ọ ive m na ha mee anyị kwatara ya kpata mgbe m nọ oge airport a dị n'Enugu international plane na-esi abata a sị ka e mechie ka ọ bụrụ local airport ka foreign airline hapụzi ịbata ebe a ma Ethiopian airline ọ mụa siri ọnwụ kwue na a ga-alụgharị nke anyị na a ma emechi ya emechi etinye m tinye moshọn e mechaa approve ya weta 10 bilion a lụọlịa nke Enugu e wee rụọlịta ya runway ya mara mma everything dịka ute ọlọlụkwa na-azakwa Akanu Ibiam International Airport ọ bụrụ na m etinyerọ aka ọ bụzi lokal airport plane ama esi obodo were abịa n'Enugu ive m mere erika mee mmụọ 11 months ka m nọ rụọ ọrụ nụ pavilion na move the best motion na the entire National Assembly na award ebe a moshọn ọ moshọn m muvu moshọn m muvu ka a kwụsị ịdị etinye ụmụaka na prizin ndị okenye nọ maka agụchara m ebe ụmụaka na-akọ eksperiensị na prizin wee bụrụ na mgbe chi jie ndị akatikporo ndị ori ya na-anọ na be prizin ejiri ụmụaka awa na-eva ụmụ nwoke nwoke ya na-ama nwoke ibe ya ụmụaka wee o wee gbawa m obi m jee na sineti moshọn na a ga-emechi ya na naijiria

Nnamdị Kanu ana m ekwu sị rapụ ya eri oge ekwuru na sineti ọtụtụ oge na onye iwe na-ewe adaesu ebe ike ị ya-akpọ ya ka a kpaa udo ọ bụrọ ebe iwe nye na kọtụ nweta ọda sị n'ime chie n'ihe sị ya ewezina iwe onye iwe na-ewe ebe a kọtụ ya sị ya ewezina iwe ọ ya-ekwe mba ebe na gọrọ n'oge papa ya na mama ya nwụrụ etu na-esi ma ndị bụ ndị Igbo ndị ga-anọchite anya unu ọfụma bụ nke a m na-achọ ịkọrọ unu kịta papa Nnamdi Kanu na mama ya nwụrụ mgbe ọ nọ n'obodo oyibo e wee ti burial ya burial ha naabọ nne nna na nne 14 February 2020 e wee kaa akwamozu ha etinye na redio ndị ma ndị ma ndị nnukwu ichie anyị ma na-ekwu na ha ya eje na ha ya eje akwamozu na elimozu a two days three days to the time agụba na redio niile dị n'ala Igbo na onye afụrụ ebe ahụ akpụrụ ya na onye afụrụ n'Afara ukwu be Nnamdị Kanụ na a ya-akpụrụ ya awụnye ndị amị na polisi ebe niile o wee ruo n'otu ụbọchị a mụ wee sị na n'ala Igbo na ọ na-abụ mmadụ nwụọ omenala ya bụ na ị ga-eje mgbalụ ije condolence na nke a a na-asị mmadụ abịakwana ebe a na m ga-eje ya na o nwerọ ife ha ya-eme m wee si n'Enugwu nwunye na nna nwunye ndị ọm si na ọ ya ebuga m si na ana m eje breki ya wee ba moto eburu m jebe Ụmụahịa Afara ukwu m pụta ndị amị na-ele m kọfụra na okpu ogologo aba na-azụ maka ha na-afụ m na tv ha na-afụ m na tv so this trouble this trouble man don come again so ofu wee fụ m wee kpọnye kpọọ onye isi na fon sịa na eh, ume that man ụtọ dị ka bido hia the man say na anyị dey there sure ọ sị yes ndị amị ọ sị make you leave am o if you no leave am you go call press conference and the thing go go bad again allow him check him whether he carry anything nso a check you check him so where are you going mgbalu ka nna gị condolence burial

Peter Obi nọ ebe ahụ onye nke ịbụa nọ ebe a bụ seneta Enyinnaya Abaribe m wee bata mụ mere onye ịtọ mụ rue ha nọrọ ebe ahụ e wee bido burial service at St. Matthew Anglican Church Afarukwu a kagoro ụka kachaa ụka niile mechaa were nie ozu m jee mgbalu m ba moto naa sọsọ three of us bụ politicians bịara akwamozu ahụ ruo taata ndị a niile gbara ọsọ nwere ọga ya nke nwaanyị a jere Maiduguri ọ bịa nso ọ bịa nso ọ etu a ka e si ama onye ya-adị na senta o nwee ebe a na-ekwu o nwee ebe a na-ekwu o tinye nwa ọnụ ya ka m mechie otu alụ ha naabọ mere mmadụ naabọ mụ na ha na-azọ sineti ha mere arụ Dozie Nwankwọ mere arụ Uche Ekwunife mere arụ na 2020 ha nọ national assembly Buhari wee weta Buhari wee weta akwụkwọ na national assembly ka ya borrow 22.79 billion dollars ọ bụrọ obere ego 22.79 billion dollars na a ga-eji alụ infrastructure Nigeria niile mana ibe kwurura ịchọ ịchọ ịborrow ego ma ị bụrụ president ị ga-ede ife ị ya-eji wee lụ Buhari wee dee ife ọ ya-eji ego ya niile wee lụ dechicha ya wee spread ya na five geopolitical zones o nwerọ one project o tii na South East anyị a not one not even one dollar and anyị ya-esokwụ ụgwọ anwa 22.79 billion dollars i kee by 3 by, I know, by 6 ife South East aka-ekete 3.3 billion dollars ife ọ pụtara 2.4 trillion naira e kee ya by 5 states na South East nke anyị eketa Anambra state aka-ekete 500 billion naira worth of projects ndị a wee nọrọ ebe ahụ e weta akwụkwọ a gụchachaa ya Uche gị nọrọ na senate e kwe aye e mee ya approve ka ọ na-eme ya approve okwu osi mee ya approve ndị senate mee ya approve e buje na House of Reps ebe bọbọ bọbọ asa bọbọ a nọ ọkwa unu na-ege ntị e wetie ebe anwa ọ nọrọ ebe anwa e kwuo ndị chọrọ ka e mee ya approve wenie aka elu o soro wenie aka elu e mee ya approve anọ m na America wee delu akwụkwọ kwuo na alụ ka e me ka eke si eke ife dị etu a kewa ndị Igbo anyị nwere ndị isi ebe etu a anyị bụ aka ha chọrọ ijekwa ọzọ anyị mere debate last week mụ na Uche Ekwunife na Dozie Nwankwo na ndị ọzọ ka a mara onye ga-eje nọchite anya ndị be anyị e ruo oge a na-ajụ ajụjụ a sị anyị jụọ onwe anyị ajụjụ ndị na-azọ ọkwa jụọ nụ onwe unu ajụjụ mụ wee jụọ oge ahụ Uche Ekwunife agbago ọsọ mụ wee jụọ Dozie sị ya ị nọ mgbe ihe dị etu a bịara National Assembly kedu ihe mere i ji nọrọ ebe ahụ e mee ya approve ọ sị na ya amaghị oge oge nke a mere ya bụ ọ maghị mgbe e kere nke ụkwa ọ wee chọwa ka o jekwa ọzọ ibe atọ ya na-akọrọ anyị na ya amaghị oge o mere ndị ọzọ a na-efukọ ife anyị niile na-ana ọ bụrụ na m nọ na senate mgbe ife anyị wetara akwụkwọ ahụ m ya-ewere ya dọọ ya vaa n'iru camera unu ya-anọ aka dọka ya adọka ọ bụrọ etu e si eme eke ife dị n'ọfịa ekepụrụ agụ kwa na ya so nwere ọfịa ndị a na-eje na amarọ ife a na-akọ ọ ka anyị site ata ka m bịa ka m site Adazi Enu unu emego nke m mere eme na nje na ọrịa ịnọ mana na Adazi Enu dị na mma ọ mụ mgbe m na-achị ka m were Eze Nduka Patrick mee ya chairman APGA na Anaocha local government Tofin Nnọlị mụ mere national vice state vice chairman APGA na Anambra Central ile abịa flag ụlọ ụbọchị a ọ bụ na eziokwu ka alụ ya kemgbe akpọ m Obiano bịa ebe a unu lotara ọ flag ya off ebe ọgụrụ ime m na kọntraktọ na arịa na ọmụma mere akpọta ya ebe a Obiano bịa flag ya off o wetara ego eji alụ ya kịta awọd na eji eme nganga o nwere ife ọzọ onye na-achị kịta ọ so na-eso nwe tinye ụra mara na nso tinye so si eji na ebe eti ya onye ọbụla anya ife a na-eme na satọde bụ onye ga-abụ prezidenti na onye ga-abụ sinetọ na House of Rep ndị APGA ada azọ prezidenti ma ọ na-azọ prezidenti mba onye ada azọ prezidenti enwedịghị ije sineti ma ọ House of Rep ọ Peter Obi na-azọ prezidenti na ndị sinetọ na House of Rep so ọ ji atụ atụalụ Labour Party akwụkwọ n'atọ ahụ a ga-atụ ndị ga-eso Peter Obi wee jee Abuja ọ bụrụ ị na-atụ Peter Obi ma ọ na ya ma gbanwee nhọ etu esi eje atụ ya maka ọgbakwa isi na ya atụ ma ịgba nhọ achị gị akwụkwọ n'atọ i separate ụzọ n'atọ malụ nke bụ sineti malụ nke bụ prezident malụ nke bụ house of rep ị ya abụ ịtụ ebe a ịtụ ebe a ị gbara nhọ mana ife dị na ya bụ na o nwerọ ka ị ya-esi je tụọ mmadụ ka ọ bụrụ prezidenti i je na nke atiku tụọlụ onye kwụ ya n'azụ uche ekwunife kwụ atiku n'azụ i je tụọlụ ya o je sineti kedu ihe ọ na-eje eme ọ gwara nụ ọ pita pita kwụrụ akwụrụ m ya n'azụ aja ajanzi akwụrụ m n'azụ eme nke house asembli nke ka egwu efi atụrụ ya ndị otu pita agaba agaba na na-aga ọzọ arịrị a na-agwa unu semis kwanye ọfụma abịa na polling unit enye unu akwụkwọ n'atọ a ma were tụkpọ ya ebe e sere mmadụ ịtọ mụ na Pita nọ ọka n'ụtụtụ a o si Legọs bịa anyị jee eke ọka wee gagharịa ọ lịgo n'elu moto wee gwa ndị Anambra steeti si na onye ọbụla na-asọpọtụ ya ka ọ bụrụ prezidenti Naijiria nọ ya bụ the best candidate and na onye na-atụrụ ya nọ ga-atụrụ ndị na-azọ sineti na House of Rep na pati ya nọ ndị ya na ha ga-alụ ọrụ o nwee ihe ọ chọrọ ime o wega akwụkwọ ebe ahụ nwa na ọ wa ga-emere ya apruvu ọ bụrụ ndị aso ndị Hausa ata ndị ga-eso Atiku Abubakar ilu Adamawa ihe ọzọ ị ya-anụdị na ha jebere chad o soro wa baa chad mana Peter Obi anyị nọ na Abuja anyị chọọ ije ụlọ ya nata ebe a ekele m unu ọ bụ onye ọ bụ onye neni wee bịa na-ekwu eji akwụkwọ iji ndị adazi enu etu a ka esi eme onye adazi enu onye nne nne ya bịa kwuo ya pidgin adazi enu ọ etu a ka ọ dị na politiks a na-eme onye pdp a na-achalenji ndị labour pati kere onye azọ ha sineti ọzọ o mere o wee jee doo jọjimenti wee kwuru na na-esozi azọ onye awụsa ka a gwara ọgụ ọhịa n'ọka onye onye awụsa a chụpụrụ ya na o sigoro ọka na atụle gị abakaliki abakaliki ka ọ nọzi mana nke bụ eziokwu na ejere m apil ekpe mebi apil Wednesday gara aga dọkụmenti ya gafe enye enyeghị echi enye m echi anọ m ya onwe onye wepụ nnu anọsiri m ike adị m ada iwu by Thursday by Thursday unu ga-anụ na dọkụmenti ahụ e ji awakasị ọnụ

ọ danarị mmiri ana na echezi ka agụọ ya agụọ ya na nwanne echi nke ebe so kwadosiwe m ike on satọde na atụkpọ ebe niile Labour Party ebe sere mmadụ ụtọ n'alụ na Every na-ekwu great Nigeria make it happen now time to respect people's power the end of corruption in Nigeria take back your economy that revolution ebe niile dị mma ọ sọ Labour Party ga-emebe na ha dere n'akwụkwọ Peter Obi bụ prezidenti ihe na ha dere n'akwụkwọ emezuo chọrọ m ekene unu ka m kene unu ka anyị wee gaba